kwatira abambo abambowa anali atakwatira kwina kungoti andisiya pompano pa abambowa anali atakwatira kwina ndi aba- akazi akumene kuja anamwalira atabereka ana 5 ndiye tinali mmuzi momuno mkazi uja anamwalira ali woyembekezera basi kenaka ine ndizindikhuza kuti ah mamuna uja papa ndiye ino mkazi wake uja wamwalira chonchi iyi basi ndiye kuti munthu uyu kuti az- apa azivutika kusowa womusamala womuphikira kusowa kalekale limene lolo kuzoti anthu mmabanja timangoganiza ngati ana ife kuti a basi nde kuti munthu akakufunsira wakwatira uzikamphikira mamuna uja chani uzikamphikira sima ndipo kukhuzidwa za imfa zija ndi pamene ndinati ndinakwatira ndi abambo aja basi kumakhala chonchichi ndiye ma- ku- kukwatiwa kwangako kunali mzibamboyo anali wosowa moti ndimavutika kwambiri moti salu imodzi yomwe ija ndimaberekera mwana basi ndiye kuti mwana ndikubereka bwanji ndiye kuti ndikasa- ndikamanga salu mmaberemu ndiye kuti nditenge ah, mwina mm, lamba ndimange pa chi- pa- pa mimba apa ndiye ndilowese mwana chani mwana kumbuyoku basi ndiye kuti wagwira chani wagwira tike- tike pasalu ndikatero basi ndimakhala ndiye azibambo amanena kuti ah iwe ndiye kuti iwenso unyada mkulu amene aku- akuvutisa amene uyu kuli bwino bwanji tizipanga cha tizipanga zibwezi ndikamakupasa zinthu kapena sala- mm, mm, salu ndalama ukagule salu uzikapereka kwa gogo ako olo kwa amayi ako ndiye uzipanga ngati ukubwereka ndiye ine ndimapanga kuti ah ineyo koma kuyambira kalekale mpaka pano cholinga changa ine olo nditafa ndili mmene ndililimu palibe vuto chifukwa ineyo ndima- ndimamva kwambiri anthu masheye komanso akapanga anthu akhristuwa mapemphero awo ndimathamangathamanga kupita mmene muja cholinga ndi zimene ndikulingalira za kumwamba zija ndizitolako kuti kodi kumwamba koti tizapita anthu ake wotani ndi mmene ndimatani ndimakhalira ndiye machitika zonse ine kumakana kumakana so nayinte folo iyi ineyo ndikuyamwisa mwana ndaphikaphika bwinobwino abambo agona pamene popo ndiye kuti uyuyu mwanayu wa nambala sikisi amene zimandichitikirazi ndiye ndaphikaphika chakudya chija takagona abambo agona ana ena aja agona mwana woyamwisayu ineyo agogo amandipanga kuti mwana a- mukamagona oyamwa osamusiya bere mujeni osamusiyira bere pakamwa ayi muzimchosa bereli kenaka muzigona chabwino ndi ana anga onsewa amene ndinabereka uyu kukhala wa nambala sikisi ndimapangaso chimodzimodzi nde ndagona pamene pa ndakagoneka mwana uja kumusiya kuti ndisagone msanga nditani ndi ndi ndichose bereli atagona ndi iye uja wagona kalilime kaja kusiya ngati ife azimayi tiku- tikuziwa mwana akamagona ndiye kuti basi ino pakamwa pamayasama kalilime kakamasalira ku- kumwambaku kenaka kalilime kaja kachoka kuchosa pang'ono pang'ono kamwana kaja kagona kuti ndikasunthe ine ndigone bwino bwino ndiye mapezedwe abambo wawa chifukwa chakuti anali wosowa zovala ngati chonchija kuvala malaya ndinalibe ndimangovala kamusolo uku kumwana uja ndamulowesa ndiye kuti nthawi ikakwana yozizira ngati miyezi imene yadusayi chifukwa kwathu ndi kufupi ndi tchire ndi nkhalango ndiye kuti bambo akukathyola mitengo uku moto uku moto uku moto mi- uku mtengo uku mtengo ndiye kuti bambo akutenga msana wawowu kuyika ku moto uku ineyo ndigona apa mwana wathu timamuyika pakati cholinga mwanayo apange chiyani a- a- azitenthedwa abambowa chifukwa chakuti tinalibe bulangeti tikatero basi bambo akapita pena pake basi apeza cha apeza chiguduli zija ziguduli za ujeni za za fodya zija ndiye kuti pamene paja akutola chimene chija ine ndikachapa ndiye kuti ndapasa abambowa ine ndi mwanayu tifunda china tiyika pamwamba pa salupo kucha mamawa ndimavala yomwe ija koma mikozo ndi mikozo zimenezi anthu kuziona amaona kuti ine ndikuvutika kuti bwanji ndikupanga nawo chibwenzi azindisamala ndiye nawo ndati ah ineyo ayi chimene ndikulinga ine olo ntafa chonchi ndikufuna ndizapite kumwamba o chabwino ndi pamene tsopano mwana uja ndamugoneka ndi pamene ndimamva tsopano kuyimba kuseli kwa nyumba yanga ku- bambo ana- amuna anga anandimangira mpanda penapo panali nkhokwe ndiye basi ino pamene paja ah, ndamva kuyimba ano mwana uja wagona bambo agona ana ena aja agona ine ndinali maso ndiye ndikumva kuyimba kumwambako kumayimba ndiye ine ndikuti ah

kuyera sinkhope kuyera kuyera sithupi koma mumtima mukhale moyera koma mumtima mukhale moyera Ndiyeno, zikumveka kumwambaku kumwambaku kudenga kwa nyumbako komano chikuchitika ndi chiyani basi kenaka ndikuona kuseli kuja kwa, mpa- kwa nyumba yangako kumpandako kukulankhula munthu ngati senta ya chani ya ujeni m- m- malo a nkhokwe aja ndiye ndikumva umene kuja ambuye yesu akubwera kuzatenga wolungama koma woyipa asala ndiye ndikuti a ine chimene ndimayembekezera china chilichonse ndi chimenechi koma zoti ndili ndi ana ndili ndi bambo ayi ine ndikuti a koma ndituluke chikuchitika pamene pano ndi chani ndinatuluka kusegula chisekochi mwe kuzafika pabwalopa kungofika pabwalopa oyitana aja pamene paja pa nkhokwe panga paja mawu aja osayitananso komanso wo- oyimba pamwambapa osa osatani osa osayimbanso komano chimaoneka ngati chija chimazungulira pa zuwa chija olo pa mwezi chozungulira chija chinazungulira pamene paja nkusika kwenikweni kuoneka kuti chimdima tu ichi chazungulira apa chig- chigalaundi ichi chimdimachi oyimba aja nde kuti akuyimba pamene papa pamwambapa koma mbali mumu mumaoneka nyenyezi ndiye ndinayima pamene paja kuyima kuyima kuyima ndikuti mm, ndayima kalekale ndikagone basi kulowa mnyumba muja kuti ndi, nditenge mkonowu ndi, ndi, ndigoneke chonchi m- un- nthiti zangazi ndiyike pamphasapa pa- pa- pa- pa- pogona pamphasapa kuti ndiyike nthiti pamphasapa ndisanayike pamphasa basi kuyimba kuja kuyimbaso ngati kuti pamenepo ndiye akufika kwenikweni u- mzibambo woyitanira ma- mawu woyitanira uja basi kumayitanira pamene paja ngati mawu a mzibambo kunena ah, kumati kumalankhula pamenepo ambuye yesu akubwera kuzatenga olungama koma oyipa asala ndikuti ah ndiye kuti ndinayendanso mwana uja wosamukhuza bambowa wosakhuza kuya kuitulukanso mwakachetechete kuzafika ndinayima pamene paja kusiya Ah, nde ndinayimanso nthawi yowonjezera kuti ndiwonjezere apapa ndiyime nthawi yayitali mwina kapena ndikumafulumira chifukwa chokungoti ndikangochoka akumatani akuma- akumayitana awa woyimbamo akumayimba nde ndichedwe ndinayima nthawi yayitali kenaka ndikuti "Mm, kamene kaja kalekale unowo ndi usikutu basi ndinatani ndinakalowanso ndalowaso pamene paja ngati ndidziyika mpha- ujeni nthiti pamphasapo ayimbaso ngati akutera kuti ii koma anthu olungama lero ndi akupita kaya ine ndiye zikukhala bwanji ndinatulukaso oyitanira ujaso ndikatuluka kachitatu pamene ndinatuluka apa anandipanga kuti mzimayi ndiye ndikuti ee kodi ukuti ukufuna chiyani ndikuti "Ah, ineyo ndikukumva sikuti munthu ndinamuona ayi koma tima- timakhala ngati tikuponyerana mawu ngati mene tikulankhulirana inuyo ndi ine chonchi ndiye ndikuti "Ah, ineyo ndikumva pamenepo kuti mukunena kuti ambuye yesu akutani akubwera kudzatenga wolungama komanso apapa pamwambapa akumayimba nyimbo kuoneka kuti nyimbo imeneyi ikulankhulanso za anthu oda anthu ofuna kuti atengedwe anthu ake woyera ndiye ineyo ndikufuna nanenso anditenge nde mzibambo uja pamene paja akuti a uku- wa- ukutani ukuchedwa taona unatuluka kuoneka kuti iwaja amandiona koma ine sindimawaona ndauti taona unatuluka wangoyima pamene paja ndiye wakalowa komanso wangotuluka kungoyima apapa kamene ka- watuluka aka si kachitatu ndiye ndikuti ee komatu chimene chimandipangisa ine mantha ayi kunali kulibe olo mantha ayi chifukwa chakuti ndinali ndi chikhumbokhumbo ineyo kuti ndikufuna nditengedwe ndizipita zoti ndili ndi bambo ndili ndi ana ndinalibe koma amene ndimalankhulana naye ndimamudziwa kuti amene ndi amene akutenga anthuwa ndi amene akulankhula za yesu ndiye basi ndauti a ndiye ukuchedwatu ungogwada pasipo upemphere ugwade pasipo upemphere akutenga apatu mdima uja chozungulira chilipompo olankhula naye uja ndikulankhulana naye basi pamene paja ndinangoti pamene ndinayima paja kungoti mabondowa pasi gobede manjawa kuwanyamula chonchi ngati mmene amanyamulira anthu owerenga baibulo kapena buku ndinangoti gobede manjawa kuwanyamula chonchi ndinangoti dzina la atate ndi amwana ndi amzimu woyera sinanga ndimaziwa ndi kumeneko koma i- i- sinanga si- nine ndinali ndikupemphera chisilamu ndiye ife asilamu zimene zija mmene timati- mmene amachitira anthu sitimatha ndiye ine chimene ndinaona ndi chachidule kungoti dzina la atate ndi la mwana ndi amzimu woyera amen kuti anditenge sinanga iwo andipanga kuti ndipemphere ndiye anditenga pamene ndimati amen ndinapanga amen kuyang'ana pamene panali chozungulirachi kumwambaku chi- pa- pali mdima chigalawundichi ndinaona kuti pamene paja palibe nyenyezi zagwirana kuyang'ana pamene paja kuyima ine ndamaliza kupemphera mwina andilankhula basi ino nthawi yayitali nayima ndikuti iyi apa tsopano ndikagona ndinafika nyumba muja kuyi- kutenga mp- mphikidzi kuyika pa mphasa paja ndaona ndagona kenaka ndinazusa bambo baba e panopo zimachitika chonchi zama- zimakhala zakuziza kuti mpaka ane zachitika izi izi mpaka panja apa ndatuluka koma apapa zikuoneka kuti ah, basi apita ndati bwanji sumandizusa kuti zimenezo tikaone limodzi ndiye ndikuti zinthuzo zimachita mofulumira basi ngati ndibwera mtima umangoti ndituluke kuti ndikuuzeni zimakanika zimenezo kuoneka kuti pamene vustepe imene inathira pompo Eh, zinachitika chonchi kwauzauza anthu pakhomo paja agogo osandiuza bwanji ndikuti ayi ayi amayi kwauza anthu kuti ayi zinali zachangu zinthuzo ngakhale cha abambo anu sindinauze o chabwino zatha zimene pa mtima pa basi nokumakhala anonso pano "Ah, kaya pamene papa ndiye kuti pamene paja ambuye yesu akanabwera kuzatenga wolungama ndiye kaya ineyo pamene ndikulakwitsa ndi pati kaya zikuchitika ndi chiyani kodi ine ndiye ndi chiyani ah, mwakuti ndinakhala ndikuzidandaulira ndekha mpaka sabata inatha kenaka mmaziwa zinthu zimene zija ukaziganizira kenaka zimachoka umayambanso moyo wina basi pamene zinangotha sabata moyo uja umene uja wozidandaula ndekha uja watha ndakhala tsopano kuti ngati munthu umene ndimakhalira basi ndaphikaso sima bambo adya ana adya iyi tikagone I- chimodzimodzinso ineyo sinanga chinali chizolowezi mwana akamagona basi kumuchosa bere ndamuchosa bere lija kungomuchosa bere yeti pa sopano ku- u- ondilankhula pa nkhokwe uja anandibwerera mnyumba mwanga kuchipinda ndiye abwera kuchipinda kuja basi akundipanga sopano kuchipindaku atabwera nangoona mnyumba muja kuti mbe kuyera mbe- mnyumba muja ngati mene imapangira mphezi muja basi ndi akunena kuti ndabwera ambuye yesu andituma kuti ndikutengeni akatani akakutumeni ine ndikuti ah tsiku limene lija ndiye kuti ah, anandisiya lero pamene pandiye kuti ah lero ndikamuona yesu uja Ah, anthu am- anthu amangoti yesu yesu yesu ndiye kuti lero ndikamuona awa si amene amalankhula za yesu aja ndiye aku- andi- akundisimikiza kuti ambuye yesu awatuma kuti anditenge ndiye kuti ah, lero ndikamuona yesu ndiye pamenepa ndi pamene tsopano ah, nditangokhala ndi mtima woyera mkatimu kuti ah lero ndikamuona yesu chimene sinanga zimandichiti- zimandichi- zimandichitikira ndisanagone kwenikweni ndiye ndinaona pamphasa paja pamene ndinagona paja china chake chinalira ngati panopo ndi pamene ndikuona kuti ndikamayendayenda mwina ndi mwina amubola koma kale tina chisakuyenda chinalira ngati chopangira mabatani amagesi chija amapanga pakhoma chikuti the chimene chija pamphasa panga paja chinalira the koma the yake inali yamphamvu ndiye chitalira chimene chipamphasa paja the sindinaone kuti nda- ndanya- ndachoka bwanji mnyumba muja basi ine ndatengedwa ulendo uti ulendo kumwamba ndiye ndapita kumwamba kuja ndinayima chonchi panopo pamene ndakhala pa ndatuluka panja apa komano kuyima mmene ndinayimira kuchoka pano ndinangofikira kuti kumene kuja ndayima maso ndayang'ana chaku- chakumene kumatulukira dzuwaku cha- chakumene kumatuluka dzuwaku ndinayima nditayang'ana chonchi Ndi- nditayima pamene paja ndiye ndinaona kuti pamene ndafika apa ndafika malo ena ake aulemerero kwambiri mwina musanapite patali kwambiri malo amenewo amaoneka bwanji
kumene ndinakafika kwa ambuye eh e, nditakafika kumeneku ndi kumalo kokongola kwambiri kokongolatu kwambiri basi mtayima pamenepa ndiye ndinaona ku- pa- mmene ndayimira chonchi ambuye yesu akhala pa chimpando koma chimpando chachikulu kwambiri kwanena kuti ah, ineyo ndinafikira ndi- ndinafika nditayima ambuye yesu akhala pa mpando ndiye muone kuti uh, ifeyo kudziko kuno ndi- ndikupereka mwachitsanzo choncho kuti kudziko kuno uh, munthu akayima wina akakhala pa mpando ndiye kuti masowa mumayang'anizana chonchi ma- masowa ngati mukuponya chonchi uh, mo, mo, mo, osanyamula ayi koma mumakhala kuti inuyo mwayima mukumuyang'ana amene wakhala pa mpando amakhala wosisa pang'ono mu- mumasisira pansi pa chifukwa chakuti uyoyo wakhala pa mpando inuyo mwayima Mm. ndiye ndinakafika kumeneko ine ndinayima koma maso angawa ama mutu mutu wangawu magadama chonchi kumayang'ana kumwamba kuoneka kuti chimpando chachikulu ambuye yesu akhala pa mpando ndiye azikutirakutira zovala zaulemerero zaulemererotu kwambiri ndiye azaza pa mpando paja chathunthu ndiye kuyang'ana chonchi ndimayang'anira patsogolo ndiye nditafika pamenepo anandilonjera ununze kundilonjera kwake ndi kumene mm, mm, mngelo woyamba uja anandi amayimba nyimbo uja ndi am- amayitanira kuti ambuye yesu akubwera ndi uyuyu amene anaditenga mnyumbamu ndi malonje amene ambuye yesu anandilonjera ndafika pamene paja anandipanga ehe mzimayi wabwera ndiye ndikuti ee ndabwera wamva kuyitana ndiye ndikuti ee ndamva kuyitana akuti ndakuyitana ndi ine ndikuti "Ah, mwandiyitana inu ee no chabwino mwandiyitana inuyo inuyo ndani

Ah, ndi- ndi- ndi- akundilonjera choncho nditangofika kumene koko chimene ndinaona pamene papa ambuye yesu akhala pa mpando ah, pambali pa chim- pa ambuye yesu pa chimpandopa pali pamene papa chinyali cho- chopopa chinyali chopopa chimene chi- kale limene lolo koma ndi- ndinaziona pena pake sitikudziwa kaya m'matawuni muzilipo chinali chopopa choti ukachipopa fefefe chimapanga fa chim- chi- chigalasi chake chinali chachikulu komano chimenechocho ndi chachikulu ine ndikuyerekeza chopopacho kuti anthu mwina atenge atenge mwina chisanzo chabwino koma chimenechocho ndi chinthu chachikulu chimene kuwala kumene chikuwala apa ndiye kuti dziko limene lili likuwala likuwala pofuna Pamene ndinafika- ma bambo pofuna kupereka chithunzithunzi kwa anthu amene akutimva pano Mm. uh, yesu amene mwina mungafotokoze kuti a- an- am- amaoneka motani kuti mwina anthu akhale ndi chithunzithunzi ndi mmene mudaonera
motani mwa- mwa- mwangati mzungu kapena wakuda kapena mukuti bwa- eh, eh, ma- maonekedwe kuti kaya mzungu kaya wakuda uh, ndi zina zimene mungafotokoze kupatula zovala za ulemerero zimene mwanena kuti anali atavala eh, ah, thupi ilolo lili uko ndi thupi lina lake kudziko kunoko kulibe kudziko kuno ineyo mwina ndakhala ndikuwaona- ndikuonera zina ndi zina kaya amati muma tv kaya mumaoneka anthu osiyanasiyana koma thupi limene ndinaliona kumene koko ndilosiyana kunja kuno kulibe kudziko kuno loti ndikhoza ku, ndikhoza kunena kuti ndi mzungu kaya ndi kaladi kaya ndi mmwenye kaya ndi ayi zimene zozo kungokhala chifukwa chakuti kuyerekeza kwake kundisowa koma ndinene kuti ndi anthu ofira osati akuda oho ya nde pamene paja panali chinyali chija chopopa chimene chikutenga kuwala kwa dziko limene lolo chikuwala chi- chiku- chikuwalitsa ndi chinyali chimene chocho nde pali ambuye yesu panali chinyali ichichi chimene chawala chikuwalachi nde pambalipa panali mngelo uyu uyu uyu amene ama- ama- ama- amanditenga kuyambira nthawi imene amanditenga ija kuzafika apa ndinamuzindikira kuti amene wanditenga uja ndi amene yuyu chifukwa anayima nane ine kuzayima chochi ndiye muja amandilonjera wamva kuyitana eee ndamva kuyitana ndakuyitanani ndine o inuyo ndani ineyo ngati mmamva ambuyesu ambuyesu ndine pamenepo ndinachita mantha ndinachita mantha kuona kuti eh, eh, eh, eh, eh, abale kodi thunthu lake ndi limeneli ife kumene kuja basi timangoti yesu yesu yesu yesu eh, olo amenewa atabwera kuti yesu azabweranso pa dziko lapansi pano ndikukhalanso pa dziko lapansi pano Eh, eh, eh, amene wawa azakhala nyumba yake yotani angakhale nyumba yake yotani nanga pa khomo angalowe bwanji chifukwa bambo osanamizana inuyo kuona mpando umene ana- anakhala zovala nkupon- kufika pansipa pansipa pa mpandopa inuyo kumayang'ana ngati mukuyang'ana mtengo wa bulugamu inuyo inuyo mukhoza ku- kugoma koma ndi munthu mmodzi amene wakhala pamenepoka ndiye anandipanga kuti ndakuyitanani ndine ndayitana ineyo kuti ndikutumeni mukayenda dziko lonse lapansi mukafotokozere anthu kuti ine ndikubwera posachedwa kuzatenga anthu olungama koma oyipa azasala kugwirizana ndi nyimbo ija ine ndinayankha unyota oh koma mmene mukuonera dziko lakwa- la- lapansi la kwathu lija mmene mukuonera kumene kuja ine kuti ndikangoti ayi ayi andituma ambuye yesu mwakuti mwakuti wani ineyotu ndi msilamu mmene mukuneneramu ndiye iwo wamandiuza kuti ndiyambe lachisanu loweruka lamulungu ndiye ndinauza kuti ah ineyo sindingathe kukwanisa wani wani munthune ndiwosaphunzira komanso mmene mmene ndililimu mukunena kuti ndikayende dziko lonse ineyo mmene ndililimu ndi mmene ndilili panopo chovala changa ndi chimenechi chofunda changa ndi chomwechi ndi mmene ndilili dziko lonse lapansi sindingathe kukwanisa ndilibe cha ndilibe ma- mayendedwe aliwonse ndilibe ndiye ambuye yesu anandipanga kuti ah pamene ndakusankha iweyo kuti ukayende dziko lonse ndiye kuti ine china chilichonse ndikuchiziwa iweyo ukayenda chifukwa kumeneko kuli anthu anga amene aka- akayendese nkhani imene azikakupasa mayendedwe uzikayenda ine ndikuti ah ee chabwino komanso ine mukhoza kundituma chonchi koma osaphunzira ine ndika- ndizikawuza anthu ambuye yesu akubwera eh, ku- mwakuti mwakuti mmene mukundiwuzira apapapa ndiye anthu azikanena ati ine ndi ndi ziwanda eh, ena amati ziwanda komanso kwathu ku- ku chisilamu timati majini werewo wakulwala majini werewo we mwanja wakulwala majini akasawapikanira unejo tingawe mpela jwatende chichi tingawe mpela jwa pambwane eh, ndikakhala ngati munthu wozerezeka basi ino eh, achiloleji eh, komanso anthu amalankhula kuti izizi nthawi yomaliza azabwera aneneri wonyenga ine ndiye ndizikakhala ngati mneneri wonyenga zimenezozo ine ndizikakhumudwa nazo bwanji wosapasa anthu amene anapita kusukulu amene amawerenganso mabaibulo eti makulani mabra- mabaibulo amawerenga mwina ine ndizikauza anthu zosemphana ndi zimene mukundiuza zikatha bwanji ayi ayi iweyo uzikangonena zimenezo anthu awo anthuwo ndi amene azikamva zimene ukulankhulazi nauza ah, oh chabwino nanga ineyo ndimapemphera lachisanu loweruka lamulungu ndiye ineyo ndikamwalira ndiye maliro anga azayimbira ndani ndi anandipanga kuti ya chimenechocho dziko la, la, la kwanu lija inetu ndinali konkuja dziko la pansi lija dziko la pansi kunokotu si pansi kunoko ndi kumwamba kumene wafika kuno ndi kumwamba levulo ina kunoko ndi kumwamba koma ku levulo ina mm? ndiye kumene kuja chimene amasamala kwambiri ndi kukhala ndi abwezi pamaliro maliro anga azandipempherere kumapanga uchimo koma kusamala zi- zi- zi- tsiku la maliro kodi ndikuuze mzimayi chimene chimachitika munthu akamwalira ndiye nkuti ayi iweyo ukusamala zomwalira kodi iweyo utati pena pake ukuyenda china chake chakudya maliro ako angapemphere ndani ndiye kuti palibe nanga utati ufere pa nyanja angakupempherera ndani ndiye ndikuti palibe e, akwanu ajatu anthu akumudzi kwanu ku dziko lapansi kuja amasamala zimenezo amasamala maliro sasamala ubale ndi mulungu kuli bwino iweyo utumikire ukatumikira kunoko uzandipeza akunja wajatu kwatu kwa- kwanu kuzimu kuja anandilankhulatu Eh, a- aziwanda amenewo eh, ayi amenewo akufuna kungodzilemeretsa iye akufuna ulemerero ayi akufuna zaku koma china chilichonse kudziko lapansi kuja ndichanga ndichanga ndithu koma ine sindinalimbane nawo analankhula zonyoza koma sindinalimbane nawo chifukwa ndikanalimbana olo ndikanabwezera anthu amene ajawo kunoko ine sindikanabwera koma chifukwa chakuti ndinasankha kukhala chete ndikumapanga zimene ndi- ndatumidwa ndi atate wangawo zimenezo zimenezozo ndi zimene ndi- ndimachita chifukwa ineyo panopo ndikubwera pompano ngati kuzatenga anthu olungama oyipa asala nthawi yake yasala pang'ono mulungu akangondituma ine ndikubwera kuti "Ah, ah, ah." ndiye mukuti mulungu akakutumani a- akakutumani ndiye inuyo mukundiuza kuti mulungu akakutumani mubwera mulungu ama- amakhala kuti tsopano timati ndikamalankhula chonchi mmene ndikulankhulirana ndi inuyo si inuyo pamenepo mwakhala chete simukula- simukundilankhula Eh. mukakhala chete ine ndikulankhula eti Mm. ndiye kuti ine ndima ndima sinanga ndinali nditayima kumalo kumene kujako ndiye ndikamalankhula ndima- ndimagwira m'mawondomu kuwerama nkhope iyi kuyibisa pansi kuti amene achikulira aja ndisamawaone ndisamayione nkhope ija ndiye ine ndimagwira m'mawondomu nkumalankhula nthawi yayitali imene ndikulankhulayi ndiye kuti ine nda- ndawerama ndagula- ndagwira m'mawondomu ndawerama chonchi ndagwira m'mawondomu sindikuona nkhope ija ndiye iwowo akamalankhula akulankhula ndiye ine ndimazusa mutu wokhawu ku- kuzutsa mutu nkumasu- kumatembenuka chochi kusuzumira mobera ndithu kuyenga mumtimamu nkumalankhula cha umunthu nanga kuti ah komano inu akuti ambuye yesu ambuye yesu abale kunja kuja timalankhula ife monyozesa kwambiri yesu yesu yesu tunthu lake ndi limeneli alankhula lankhula ine pamenepo ndazo- nda- ndazolika ndikulankhula koma mobis- mo- mobisa nkhopeyi ndiye mmene amana kuti ayi ineyo ukawuza anthu kuti ndira ndikubwera kudzatenga anthu olungama komano ndikuwuze chimene chimachitika munthu akamwalira chabwino munthu akamwalira mumawuza ashehe bwerani a abusa bwerani maliro akulemekezani ayimba usiku wonse ayimba usiku wonse mmawa wake achatengani kayikeni pamene mukungotulusa mnyumba muja kungotulusa mnyumba bokosi kuyika pa, pa, pa, pa bwalo paja kuti ayambe kupemphera pa bwalo paja pamene paja mthenga wa mulungu ndimatumiza pa dziko lapansi paja nkungotenga kalata yayikutali chonchi chikalatatu chachikulu nkuchitulusa chikalata chimenechi kumpasa ngelo uja kungotuluka kwa mnyumbamo kufika pa bwalo paja ngelo umene ngelo amene uja amampasa mwini wake kalata muyambe nalankhula kunena kuti munthu si uyuyu wafayo ichi chichiuduchi ayi munthu ndi amene ine ndikulankhulana uyuyu amalankhulana ndi amene ajawo tsopano apapa ifeyo kwa ifeyo kwatha tsopano munthu wa ifeyo amene tikumuona kuti munthu wagona wagona koma kalata ija akubwera tsopano kumpasa mwini wake amene akulankhula ineyoyo akundipasa kalata pamwamba pa bokosi paja ndakhala pamene paja ndikulandira kalata ija ndiye pa kalata paja zonse zimene tina- timachita zonse zimene timachita zija zimakhala zikulembedwa zikulembedwa zikulembedwa zikulembedwa zikulembedwa zikulembedwa komano chimene tikuyenera kusamalisa kwambiri mwina tikhoza kukhala ngati kuti panopa ndikuwulula mayeso kwa anthu amene tili pa dziko lapansi ndikuwulula mayeso edi zimene anandiwuza ambuye yesu ayini akewo pamene paja kalata ija chimene chimachitika nchonena kuti zonse zija zimene tikuchita zija zikulembedwa ndithu za tsiku ndi tsiku zintchito zathu zija akuzilemba ndiye tikangomwalira imfayo imfa ndi imene imatenga kwambiri ah, ndondomeko ya machitachita anga chifukwa imfa ndi mulungu sinali sinali yokhazikika pa munthu mulungu sanayilenge imfa pa munthu popanga china chilichonse mulungu anachipangapanga anachipangapanga zonse kuzipanga koma atayipanga imfa Mulungu- munthutu asanampange akuti munthu atasanampange anayipanga imfa ijaso kukhala potero zimatenda zonsezi anazipanga kale sikuti zikupangika pano ayi zimene tikudwala makolona chani ayi zinali zokonzakonza kale imfa inali potero ndiye a- chimene mulungu amafunisisa kwambiri pa ifeyo nkuona kuti kodi munthu wafera chiyani amafufuza chimene chichi mwinanso ngakhale anthu mwina apolisi ena ndi ena amakhoti amafunsa zimene kaya mafumu amafunsa kuti ana mundujo awile ligongo kuti amve kuti kodi mwa- munthu afa chifukwa chiyani ndiye ifeyo ngati tachita uchimo tachita uchimo tachita uchimo chimene tingaone kunena kuti ee panopo ine masiku anga ndi zaka zanga zikuoneka ngati zikusendeza apapa ngati uli ndi mwayibe pa moyo wako kuzi- kuziyang'anira kunena kuti apapa nthawi imene yasalira usogolo ndi yochepa tiyeni tipange tisinthe zonse zija teso pano ndi moyo wolapa chifukwa imfayo ikabwera i- i- imayankhula yokha akumayifufuza imfa ija pa munthu amene wolandira boko akulemba imfa kuti ndi munthu uyu wafera chani ndiye achani aja akuz- akuziwa kunena kuti o munthu uyu wafa chifukwa cha chigololo ndiye akulemba za chigololo U- munthu uyu wafa chifukwa chakuti anapita kukaba ndiye akulemba kuti munthu uyu wafera chifukwa chakuba munthu uyu wafera chifukwa cha ufiti ndiye ndazuka kumene kuja ndinabwera ku dziko lapansi kuja ndiyambe kutumikira Ei, ndiye msilamu ine ndi- mwakuti mwakuti ndiye n- ndinachedwa mpaka chaka chinatha kenaka ndinayamba kudwala chibayo ndayamba kudwala chibayo mpaka zaka zitatu ndayamba kudwala ziba- chibayo chonchija zaka zitatu ndawonderatu osagona kumangogwada kukhala kugwada kukhala basi kenaka basi ino ndikuona kuti iyi nda- nda- ndapita kuchipatala kuchipatala kuti a sizikutheka atu izi ngati zingakhale choncho chifukwa matendawa abwera panopa tikumva m'mabukumu abwera kuti kwabwera matenda ewo oyipa tsopano ndiye zikufunika mupite kuti tikutumizani mupite ku- ku Mangochi akakuyezeni matenda ayeziwa kunoko asanayambe ku nthawi imeneyoyo ndiye mupite kuchipatala koma iwo sanandiululire koma anangonena kuti mupite kuchipatala akakuyezeni inuyo ndi bambo kuti aone- tikaone kuti ndi chani o chabwino ndiye tiku- tikuta- tiku- tikuitani ndiye tikuitanani poti panali pafupi o chabwino tapita kunyumba ndinangokhala masiku five days kenaka abweranso ngelo uja ngelo uja amene anazanditenga m'nyumba mwanga muja kumapita kwa ambuye yesu uja mngelo uja wabwera akundiuza kunena kuti eh, a chimene chinachitika choti ndabwera kumene kuja ndikuoneka kuti ah, ndakhalako bola pang'ono ngati masabata awiri ndakhala bola nde ndikuti ah, munthune ndimaumba miphika ndakhala zaka zitatu osagwira ntchito ina iliyonse bambo ndi amene wawa amangonditengeratengera mmankhwala mmaziwatu ifeyo anthu osa a- anthu achisilamu nthawi zambiri timati "Ah, mwina titapanga chonchi tithamangenso pena pake iyi ti- tithamange apa mwina munthu akhala bwino timakhala zi- zili choncho ndiye basi kenaka za- zachitika zimene kuona kuti ah, apapa ndakhala ndi sabata ziwiri ndili bwinobwino nauza ana anga mukatenge dothi mupondeponde ndiumbe miphika apapa ndikuona ngati m'katimu kamoyo kalipo koma ndina- ndinatheratu kuti moyo chibayo kudya koperewera kugona pasi ali mpaka zaka zitatu nditawonderatu kusala mafupa okhaokha basi ino ndikuti au anaja anapondaponda ndiumbe chani miphika ndigulise tsopano ndiyambe kutani kuyenda o chabwino basi pamene paja ndaumba miphika ija kummawa kumene pomakwana mazulo iyi kusamba madzi ndikagone usiku andibwerera ngelo uja mzimayi nde ndikuti ee iweyo akusi- akusiya masabata awiri ambuye yesu kuti iweyo uone kuti kudwala kuja ukudwala chifukwa chakuti iweyo siukutumikira anakutuma kuti uyambe lachisanu loweruka la mulungu ndiye iweyo siukupanga zonsezi lero wapita ukatenge dothi uko kuumba kuyambira mmawa kuumba mpaka pano ukuona bwanji ndiye ineyo to apapa ambuye yesu aja amalankhulana naye uja andituma kunena kuti ndichose mphamvu zimene mukuumbira miphika komanso akuti simulankhula komanso simudya mpaka 12 mpaka 7 days zimenezo zichitika koma munthune ndapheratu ndiye ndikubwe- akubwera ndi mawu amenewo ndiye ndinayankha ngelo uja ndinala- ndinayankha ndimalankhulana naye ndiye ndinapanga kuti ineyo mukuziwa ineyo nditapanga zimene zija ndawonadi kuti ine ndavutika nthawi yayitali koma apapa mmene zilili ndawona bola nchifukwa chake ndapanga pulani pakhomo pano papezeke chakudya komanso salutu ndiyomweyi

ndikagule zovala kwina tipeze zakudya pakhomo pano mukuziwa mukuonaso mmene zilili ndakuti "Ah, zimenezotu ukanapanga bwino iweyo ku- kuona chila sabata ziwiri izizi iwe kungoyambapo nkumabwera kumene kumapanga izi komano panopo ineyo ineyo to akandituma kuti ndipite kwa munthu ndikatenge zakuti zakuti ineyo sindimabwerako chifukwa ndimaopa kundiganiza kuti nda- ndacho- ndabwerera panjira koma ine ndi munthu wokhulupirika ineyo chimene ndingapange ndichosa zolankhulazo ndichosa siudya siumwa siulankhulanso ndi munthu mphamvu zako zimene zozo panopo mphamvu zandiuza kuti ndichose basi kungopanga nalephera kumudandaulira ngelo uja zinakanika basi naona kuti ah, mwina talankhulana zake atala titatha kulankhulana ndinazusa mnzanga uja bambo ndikuti iti apapa tu ngelo uja anabwera ndi akuti mphamvu achosa komanso akuti sindilankhula akuti sindidya akuti mpaka masiku seven ndakuti aa ee a basi basi tiona kuti ti- zizikhala bwanji o chabwino kwacha mama wasinanganya ni munthu achigonere pa zaka zonsezi bambo anapita kumunda kupita kumene kuja aweruka akubwera kwafunsana Esther ee mayi anu ali kuti akuumba miphika ati lero tichichere sanatuluke sanatuluke e bwanji kaya ali nyumbamo mukawalankhulisa sa- sakuyankha koma kumva ndimamva bambo ajatu abwera mnyumba kuchipinda kuja mwana amati akalira ndimuyamwise ndapasa azinzake panja azikasewera naye ine ndili mnyumba basi akubwera mnyumba muja kodi mama aboyi eh, uli eh, eh, anangoti mama aboyi mama aboyi ine kwa- kuyankhula kuja ndikukanika kuti ndiayankhe kukanika Ah, munthu uyu nthawi imene ndinalankhulana naye tsopano ndi abambo omwewa sa- sindikwayankha bwanji basi tsopano ah, ni kuti tuyelera ichiyene kunena kuti ndiye kuti zimene ndizoona zimene amandiuza zija eh, eh, mpaka zachitika chonchi ah, apapa ndiye kuti mwina apapa sizinathe kuchita bwinotu apa bola tikanadikiradi ah, koma kuphika kumene kuku ah, pa- bwanji basi abambo pamene paja okha kutuluka panja aphika zakudya kubwera kuti ayike pamene paja ine kudya ndi- kukanika dzanja ili kuti ndiyike pakamwa kukanika kuti ha- kukanikiratu nakhala dzuwa tetetete lalowa lina labweranso lachiwiri lalowa lachitatu labwera usiku andibwereranso angelo uti akuti mzimayi ndiye ndikuti ee ndi akuti kodi pamene wagonapo ukumva njala ndiye ndikuti a njala sindikuyimva njala sindimayimva ayi njala sindikuyimva ndi akuti ayi munthu sangakhale ndi moyo chifukwa cha sima koma mawu a mulungu basi munthu uja watani mawu aja mawu aja apita ine pamene paja njala sindikuyimva tsiku lachitatu lachinayi pamene limakwana lachisanu bambo ndimati ndikayang'ana panja pano tsiku lachitatu loyamba ndinatuluka kupita panja kukakoza lachiwirinso ndakakoza lachitatu mkozo uja unasiya mkozo uja osakozanso basi ine kukhala nyumba muja ndakhala tsopano nyumba muja osatuluka lachisanu ndikuti ah koma ndikungoona nyumba muja in- ife tima- kwathu timati likungubulu eti komano achichewawo amati mumati kaya mumati nkhungu nkhungu kaya zo- zimapanga mbuu eh zimene zija zapanga mbuu panjapa ine natuluka kugwera kho- kugwira khoma si nanga mphamvu zija zosa- nagwira khoma ili kuyenda pang'ono pang'ono ndili mkatikati mwa chifunga muja mmene muja ndatuluka kufika panja chifunga chokhachokha ndiye kumene ndimakhala kunsewuko munthu akamadusa munsewu wapanji- wapansi ngati akuthamanga Wapa- wothama- wapanjinga paja ngati akungothamanga mwaliwiro moyendesa moyendesa kwambiri ine ndikuti mayi koma ndiye ndifa ambuye chonde ine mundikhululukire ineyo apapa kungoti mundibwezeretse mphamvu mundimasule chimene chichi- chachitikachi ine ndizakutumikirani olo anthu azalankhule bwanji koma ine ndizakutumikirani ineyo mundikhululukire e basi mundikhululukire sikuti njala ayi koma ineyo moyo wanga mundipase moyo wanga mundibwezeresenso moyo basi ndikungolankhula pepani ambuye chonde chonde mundikhululukire unenga sindandila zone chonde mundikhululukire

kuti ndiwerame chonchi ndiwerametu ndi- nditole sawu pansi bambo kuwerama ndinatha kuwerama koma mkono kuti ugunde pansi kuuleza umenewo ndidawuma ineyo ngati kuti nga- ngati ndi chitsulo kuongoka ine ndaongoka bwino bwino mayi mayi mayi ine mayi ine ndiye kuti ndifa ine chikuchitika ndichani inetu apa bola ndingogwada pansipa ndiziponye pansipa ine bambo nangoti odi ndiziponye pansi kungoti ndigwade chonchi ndiziponye pansi ndalimba ine ngati chisulo ndikuti mayi mayi ine ndifa ambuye mundikhululukire chonde ambuye ambuye akululungu mungululukire ine mungululukire Mulungu ndikhululukire basi ndachoka pamene paja ndikuti ah panopa ku- kuyerama zakanika kuti nditole sawu komanso kuti ndigwade ndiziponye pasi zikukanika Ah, ndizi- ndizipita mnyumba ndikagone ndikupita mnyumba ndikagone pamphasa paja bambo kuzipinda bwinobwino ndagona bwinobwino ndikuti mayiyo ndekuti ndifa ine mayi ine ndachoka pamene pajaso ndazuka pang'ono pang'ono mnyumba mwanga munali thumba la mteza ndiye kuti kuyelama sindiyelama ndiye kuti ndikatapa chiyimire mkamwamu ndingotafuna zimene ziku ndili muli- ndili mchifuwamu zichoke chifukwa cha njala ayi njala ndiye kuti kunalibe koma zochitika zimene zikuchitika mayi ine ndifa ndinapita pa thumba la mteza paja ine kuti nditenge thumba la mteza ineyo mkono wanga wakundipanga wina kuti "Shh, kundilesa kungondipanga osandipanga hey ayi koma kundipanga "Shh." kundipanga shi, mkono uwu ndikuti "Ah, ah, kuyang'ana nyumba muja ndili ndekha ndekha mayi mayi mayi mayi ineyotu ndapepesa ine ndapepesa ndikatero basi ndikuti ah ndekuti tha- thumbali ndinalitalikira kuti nditambasule mkono nditape chonchi zikukanika bora ndiligunde thumba- thumbali bambo ndinaligunda thumba lija ndi mimba yanga kundigu- kuligunda ndi mkono uku- ukukanika uja kuti ndisatenge kubwerera kunkhwapa kuti ndingotengera pa nkhwapa apa apa ndiberere nditapire pamene pa mteza nditafune bambo nditalikwa- nditakwapatira thumba la mteza lija kuti nditape chonje anaupanganso mkono ngati kuti samaugwira koma kungopanga shi umene umapanga shi kubwerera mbuyo ine pamenepa ndangoti ambuye kufuna kwanu kuchitike sindiyeseranso kudya china chilichonse basi komano chimene ndikupempha mundibwezere moyo ndinachoka pamene paja ukagona bwinobwino la five la sikisi sinnatuluke anthu anayamba kuyi- kuyi- kuyitanizana tsopano chemwali anachokera ku Ulongwe kubwera basi eyi tamva kuti amayi bezawo tani amwe aku- akudwala apapa tiyeni tikati tikaawone wo chabwino abwera kumene kuja kunyumba kuja kumalankhula anthu aja ine kumangowayang'ana basi ndangosanduka chidole kumangowayang'ana kumangowayang'ana ndiye akunena kuti a basi apapa chimene tingachite kwa sing'anga ayi tiyeni tipite kwa sheye tipite kwa sheye kuti akakupempherereni ndiye tione kuti kodi zimene zikukhala bwanji chabwino ndinayenda wopanda mphamvu kuti wozikoka uja sinanga mphamvu anachotsa pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono mpaka ukafika kumene kunali asheye kupita kumene kuja ndiye kuti sapato ndinazivulirapo amene akundivulisa sapato osamuona andivulisa kumene kuja sapato ndinayenda mtunda umene mpaka kukafika pamene panali asheye paja pamene paja ndakhala pansi chemwali akwaso akuwalongosolera kuti akhangawa sakulankhula adwala zaka zitatu koma pamene afika pa lero lili kuoneka ngati la seven seven yake yakwana tsopano ngati imene analankhula ija mngelo uja lero ndi tsiku la seven koma ndi mmene alili basi kungoyang'ana ndiye asheye akuti a ineyo izi kuti ndiziyang'ane mmalemba palibe ufiti koma mzimayi uyuyu akuoneka kuti ali ndi wasiya ali ndi uthenga umene anatumidwa munthu ameneyo kuti atani kuti aliuze dziko atiuze ifeyo koma awawa akuopa sa- sakunena iyiyi ise timati nazili yamangika pa mtima pakepa pamene papapa ife ti- ndineyo amama ndikungokupemphererani kunena kuti inuyo kuyambira lero si lero lachi- lachinayi eh, lachisanu mubwere kutchalichi kwathu mutiuze kuti kodi mulungu anakupasani uthenga wotani tiuzeni ife musaope inuyo mulankhule mukalankhula inu zakuchokani zisala ndi ife mubwere basi sanandipasenso mankhwala ena aliwonse sanandipasenso koma kungolankhula kumene kuja zimene ndimakana ine kuti kuchisilamu sindingapite kuchikhristu sindingapite ndizikhala ngati ndikusokoneza asilamu kumaka- kumakalimbana ndi akhristu akhristu kumalimbana za, za za za asilamu ngati ndikusokoneza ine ngati ndikusokoneza chifukwa chakuti chimene ndimakana ndi chimene chinamanga pa mtima ndiye acheya akuti mubwere mmawa kudzatani kuza kuzatiuza zimene tizapempherapemphera ife tizakupasani mm, mm, nthawi yoti tatiuzeni kodi kodi mulungu akulankhula chiyani pa moyo wathu ndiye ifeyo mudzatiuze zoyenera kuchita inetu bambo pamene paja akunditenga chemwali aja tiyeni kungochoka apa kuzafika pamene panali sabata paja bambo pamene paja ineyo kuyenda mwandawala ngati kuti ndadya sima mphamvu zija zangobwera ngati munthu wosadwala ngati munthu wabwino ine kuyenda tu ndawala kumayenda mumseu chemwali anayenda wambali kuchita kuwauza anthu pamene akuyendera amayi a chemwali aja ndiye kuti amene aja akuyenda tsopano chizumbazumba amene aja akuyenda mwa chizumbazumba amene aja basi ukaona kuti anthu athamanga apita kunyumba kwanga andizungulira bwanji ine ndikuti a palibe kanthu nati "Ah, tikuphikirani sima ndikuti ayi tsopano pamenepo kadzuwa tu kalowa ndikuti a mungondiphikira phala basi ndimwe phala pamene ndimamaphika phala mayi anga uku akuphika kasima akuti ndikadya phala ndi mwina ndidye sima mwina ndikamafa akuti ndife mnyuke m'mimba muli sima inetu bambo ndikafika apopo mwina chifukwa cha nthawi kaya mundiwonjezera ndinuyo koma kuchoka pamenepo ndinayamba kulankhula tsopano ndinayamba kutumikira basi nkuona kuti ah, za mbiya zija sinnaumbeso basi nayamba kutumikira basi ndinangotumikira kuti tsopano apapa kaya anthu alankhula bwanji amalankhula zambiri kuona kuti zimene anthu amalankhula kenaka anandichotsa kumene kuja mulungu kudzandisiya kunoko kumene ndikukhala kuno ndi malo a ankolo anga amene anabwera kudzandipanga kuti muzikhala kunoko ine ndikupita kayi kumudzi ndikumakhala kunoko kuphiri kuno chabwino tsopano kuchokera nthawi imeneyo nkufika pano uh, zinthu zimene mungathe kuzitchula zimene mwachita mu utumiki wanu uh, ndi zotani zimene mungathe kuzitchula kuti anthu a- adziwe nawo eya kuyambira nthawi imeneyo ndinayamba kuyenda chifukwa kuyenda kwanga sindimayenda kuti ndikungoyenda ayi munthu une ndimakhala kuti ndikulankhulidwa ndakhala ndikulankhulidwa mupite kwakuti ndayenda kupi- ku- kuzi- kunoko kumene ndayenda ndayenda maboma ambiri kundituma ndi zifukwa kuti mupite kuti mupite ku mchinji ndinapita ku mchinji mupite ku kasiya ndinapita ku kasiya mupite ku mzimba ndinapita ku mzimba ndipite ku, ku, ku mzuzu ndinapita ku mzuzu ndi ku Nsanyi- ku chikwawa ndinapita ku bulantaya ku zomba ndinapita monsemo amandiwuza ndi zifukwa zake kuyambira pamenepo ndinayamba kutumikira kutumikira amenemo kutumikira ambuye akuti ambuye akuti mwina ndi zifukwaso zina zonena kuti monga ngati kunchinji anandiwuza kuti muthamange sangasanga mupite chifukwa chakuti kuyendaku tsopano panapezeka anthu ena amene ndi- ndinalumikizana naye mwana wanga atabereka panjira ndinanena kuti ah mwana wanga wabereka panjira ndipite kuti ndipite kuchipatala kuti akamuone mkati mwina akhoza kusalidwa ntchembere yangayo ndiye nditanyamuka pamene paja kupita kuchipatala adokotala atamuona kuti abasi mwanayo wali- ali bwinobwino mungodikira kuti mmawa mutuluke chabwino umene kuja adokotala aja amuthandizathandiza anesi aja napita pakhomo pawo paja amadya sima atatha kudya sima anawerenga baibu amatenga anatenga baibu kumawerenga ndiye ndinawuza ineyo kuti "Ah, ineyo ambuye anandituma kuli bwino apapa pamene ndakuonani patirani ndikufotokozereni zimene zinachitika ah zinachitika choncho e ayi ayi basi apapa ndikupa mubwere kwathu Ni- ah ndibwera kwanuko koma chifukwa chakuti apapa sikanayo akachira ndikapita ku nyumba mwina ndikaonewone timaganyu abambo akawotcherese chani akawotcherese njinga inaduka ndati ah ndalama iyi yoyambirira kwambiri nditatha kuzunguliratu ndalama imene anandipasa amayi amene 350 mu nthawi imeneyo kuti mukawetcherere njinga abambaja anakawetcherera njinga kwa akapire basi kenaka kunditengera ulendo kwa akapire kuja kwa kunyumba kwawo kuyamba kumene kuja kute- kundi- kundi- ku- kufotokoza kenaka kulilongwe akulilongwe ndi awa apachibale nkumandiuza kuti sopano apapa inu akamakutumani kuti mupite kwakuti muzitiuza ife tizikupasani transport ndimene anandiuza sopano tapitani uku ndi mbali yakunchinji mzibambo wakunchinjiyo amafuna kuzipha eh, amafuna kudzipha ndiye chifukwa cha chimene chocho ineyo ndi- ndi- nditangogona mwana wanga wabereka kumene ali mnyumba mmawa akutitulusa usiku wokagona ku nyumba anandibwera mupite ku mchinji mukamupulumuse mzima- mzibambo amene afuna kuzipha ine ndinapita kumene kuja dzina lake ndilakuti lakuti ndinapita kumene kuja kwa ayitana asisi akulilongwe kuti andabwera mundipase transport akuti ndipite ku mchinji ku- ku- ku mchinji napita kumene kuja basi kukapeza kuka- kukapeza abambo amene aja mosemu nayenda bwino bwino ndi amandiuza kuti musikire pano pamene ndikusikirapo ndiye kuti amene ndikumufusayo amakhala yomweyo basi kupita kunyumba kukafotokoza ndachokera kumangochi ndi nkhani yakutiyakuti ikuti bwanji kunzuzu chimodzimodzi bambo mwina ndi mwinamo amakhala kuti akundituma mauthenga osiyanasiyana ndiye ndakhala mmene muja ndiye chifukwa chakuti anthu ndi utumiki mmene ndimatumikira ena adandiuza kuti "Ayi, m- bwanji mungotijoyina ine ndimati ah chabwino ndikujoyina ndikati ndikajoyina mpingo uja amandiletsa basi ayi ayi mu- mukuyenera kubatizidwa sinanga mwachokera kuchisilamu ndikubatizeni basi kuti ine ndivomereza o chabwino kuti a- a- ndizapite tsiku lobatiza lija mngelo uja anandibwera kunzandibati- kuzandilankhula kuti musapite kumenekoko kodi iwe sukuziwa kuti tsiku limene lija iweyo anakubatiza ndiye ndi tsiku linatu limenelo nditagona ndinaoneka ngati ndili ndili pa ukwati pena pake ndiye ndavala velo ndiye ndi- ndakhala kuti pambali pa pali munthu amene ndapanga naye u- na- na- ndikumpangisa naye ukwati komano chovala changachi chinali cha madontho madontho chopangidwa magazi ine ndiye ndimaziganiza kuti "Ah, ndi- kuchipanda kundiululira ngelo uja ndina- ndimakhala be mu- muchimbulimbutsa chovala changa chinapanga magazi bwanji ineyo ngati ndinatayapo mimba ngati ndinaphapo munthu chimene chiku- chikupanga magazi bwanji ndiye ndimakhala choncho tsopano munthu uja atabwera apo mkuno kumuzi kuno kuti ndi- mu- mukuyenera kuti mubatizidwe ndiye mngelo uja ndi amene ananditsimikizira kodi iweyo ukuti akakubatize akakubatize iweyo ndani kodi iwe sukudziwa kuti ndiwe mkwati wa ambuye yesu Sukuzi- sukudabwa tsiku lina iwe sukuzindikira kuti tsiku lina unavala chovala cha magazi thupi- chovala chako chinali cha madontho madontho cha magazi basi ine pamene paja usalole amene kuti akubatize uwafotokozere uwapase mavesi awo kunena kuti awerenge ah, ah, 1 akorinto 1 kuyambira vesi 17 ayimalize yonseyo Eh, asakuone mmene ulilimu anthu akuona kuti iweyo ngati munthu wopusa koma chimene chili mwa iweyo ndi chinthu chamtengo wapatali kwambiri pa dziko lapansi pano ndiye iweyo usalole Am- am- ambuye yesu anakubatiza kale inetu bambo pamene paja kudzuka anthu aja anabwera kundilonjera bwanji ti- bwanji ti- tipitanso kumaphunziro nauza kuti "Ah, iye ayi angondipasa mavesi awawa kuti muwerenge atawerenga mavesi aja basi anapita ndekuti ndakhala ndikuyenda kuyenda kuyenda kenaka ndimafunitsitsa kwambiri kuti ndizilowa m'mipingo ya anthu kenaka amandiuza kuti ayi usapange zimenezozo ayi Ni- ndi zifukwa zake kuti usapite kumeneko ngati tsiku lina ananditengera mpingo wina ndimati ndikapemphere ndiye ndikuti ndikapemphere kumene kuja usiku anandibwerera mngelo uja akuti tiye utenge chidebe ichi ndinatenga chidebe kupita kuti ndipite ku mjigo kupita ku mjigo kuja ndinapeza anthu azaza pa mjigo paja mfolo koma madzi akutengera mdengu ndiye amati mpope uja umatuluka kwamba- kwambiri madzi aja fa dengu lija lazaza kuti anya- anyamule munthu ayike pamutu madzi aja am- ama- amatuluka mma- mmaujeni mne- mne- mu- mudengu muja kuti ayike wina basi samachosa amayika anthu atatu mfolo uja siumayenda ndiye akundipanga kuti mzimayi kuti eh, kodi madzi amatengera mumdengu ndiye ndikuti ayi amatengera muchani kuti muchani muchi- muchidebe nati o chabwino tatenga chidebe utungire madzi ndinatenga chidebe chija ngati ndikutungira madzi ndiye anandipanga kunena kuti anthu ambiri akumapemphera chimene akulinga ndi kusa- kusangalatsa miyoyo yawo kapena kukhala ngati kuti iwowo ndi wopemphera koma ubale ndi mulungu palibe anthu awawo amakhala ngati akute aku ma, ucheni a- amakhala anthu ngati wotengera madzi nde ochabwino tsiku lina ndati "Ii, ndika- ndipite pena pake ndikapemphere ndikajoyini ndika, ndika ndikulinga kuti mmawa ndikajoyini anandibwereranso mngelo uja akuti mzimayi kumene uja usapite kodi njuchi pamene zimalowa mu mtengo chibowo pake mtengo uja anapanga ndi munthu kapena anapanga ndani ndikuti ah, umene uja unachitika chonchija koma ndikukhulupirira ndi mphamvu ya mulungu aliye tiye uzitumikira mpaka nthawi izakwana yoti iwe uzakhale pa, pa, pa, pa chipembedzo basi ndiye tinakhala chonchija nakhala nthawi yayitali basi kenaka ndi pamene tsopano amandilamulira kuti ndikuyenera kumapemphera koma ndakhala ndikuyenda komanso ndikuthandizana komano ndili kumene kuja kumwamba kuja anthu ambuye yesu aja anandipanga kuti dzanja lakoli usagwirane ndi munthu aliyense moni dzanja la manjalo usamugwire munthu aliyense moni ndinali ndinafunsa kuti ndisagwire mu- moni munthu bwanji popeza kwathu moni ndi wapamanja komanso akachitika maliro anthu timagwirana pamkono kupepesana ngati pamkono kugwirana ndiye tikhoza kumakakwanisa bwanji ndiye anandiuza kuti ayi iweyo chifukwa chakuti leroli limene wabwera panopa chimene chinachitika ndichonena kuti nditafika pamalo paja kwa ambuye yesu kujatu kumene kuja ndabwereranso ndiye anandipanga kuti mzimayi ndiye kuti e ichichi chimene chikuoneka pansi chimenechi ndi chani ndiye chimaoneka ngati zira chikuoneka ngati zira eyi tsopano zira limeneli litati likhale pansi iweyo walitola dzirali pamsewupo iwe ukhoza kunena kuti chani ine ndikuti nda ndikhoza kunena kuti male mwayi wanga mwayi wako kuti eee wochabwino Ika- i- utenge uyike pansalupa nde ndinatenga kuyika pansalupa nde akundipanga kodi ichichi ndi chani Mm? nde ndikuti a ichichi ndikudziwa Mm, mba- nthawi yakwathu ah, pali azibambo ena ama- amachokera ku ku joni ku joni kumene kuli ku south africa amavala chimenechi umaoneka ngati wochi wa pamkono umenewu ndi wochi eh. wochi ntchito yake ndi chani ndikuti nthawi ochabwino utenge wochi uwu uyikenso pansalu pomwepo natenga wochi uja kuyika pansalupo kenaka akundipasa foni komatu kalekale kumene naite folo ija mafoniwa kulibe atachiwa koma ine mm, tochi ya foni yatachi anandionesa kumene kuja kutulo kuja kumene ndinapita kuja akundipasa ichichi ndi chani ndikuti a chimenecho ndiye sindikuchiziwa nde akuti ichichi ndi chimene iwe uzilankhulana uli ndi mwayi dzira lija uli uli ndi mwayi komanso nthawi ina iliyonse kuoneka wochi uja nthawi ina iliyonse foniyi ndiye kuti nthawi ina iliyonse uzilankhulana ndi mulungu ine ndinazitenga zonse zinthu zinazija kuziyika pati kuziyika pa pa pa ujeni pa- pa- pa salu pangapo ndiye anandipanga kuti zimenezo uzi- uzigwi- uzigwira choncho pa salupo ndiye ndinafunsa kuti ah saluyi ndi imene nanga ndika- ndikamasula saluyi kuti ndivale bwino ikamasuka kuti ndivale ndimayesa apapa ndiye kuti zilali liphwanyika ndiye anandipanga kuti ayi Kus- ku- kumasuka kwa salu kulibe vuto komano chimene ndikulankhula apapa nchonena kuti usamale maliseche ako uzisamala maliseche maliseche ako siwovula pena paliponse ayi usamale maliseche ukazangopanga ziwerewere uyembekezere kuti pamenepo ifeyo tizasamuka mwa iweyo basi inu bambo ndi mmene zimakhala kuyambira nthawi imene mpaka pano ndi zinthu zambiri zimene zimandilankhula nde mkonowu kuti ndimpase munthu mkonowu kuti ndimugwire munthu wabwino mkono umadziwika kuti uyu ndamugwira munthu uyu munthu wabwino ndamugwira chifukwa mkono umakhala zii ngati ndagwira ayezi munthu wabwino komano kuti ndimugwire munthu woyipa mkono umapanga um, um, poyambirirapo 94 mpaka umafika zaka zinazo ndimapanga kuti ndikamugwira munthu wolakwika ndiye kuti mkono ukungomugwira chonchi ali ndili chigwirire ndiye kuti pamenepo uyamba kulira pamene paja chija chinapanga thepo ndinyamula chija wochi wanga uje mkono wanga umalira ngati wochi umapanga the the te te ndiye kuti ngati ndimgwira mmamawa munthu uja mkono wanga umalira ngati wochi mpaka anamandipanga kuti umene uzisiya malire ake folokoloko ndiye umalira pamenepa ngati wochi komanso umaphwanya kwambiri fupali ndiye ine fupali ndiye kuti ndikusowa nalo mtendere ngati ndizilira malire folokoloko ndikagwirana naye kummawa malire folokoloko ndikagwirana naye apapa one two three nkhasako chifukwa nthawi imakhala yochepa malire folokoloko ndiye kuti mkono wanga watani wasiya komanso ndimakhala kuti ndikuti anthu ndikapempherera mwa mphamvu ya mulungu osati ine kuzipopa panopa kuti ayi ayi mwakuti mwakuti aa koma mwini wake mulunguyo akalamulira kwa munthuyo amachira mm? komanso ndili ndi mphatso imene mulungu ana- ama- amayipanga mwa ineyo mwina munthu akalota maloto ndimatha ku- ku- mulunguyo kundiuza kunena kuti zimenezo zikuyimira chakuti chakuti chakuti chakuti chakuti zimenezo zimakhala choncho koma osati kuti ndizipange kuti panopo ndikhoza kuti ah, ndizipange ngati moganiza ayi zimakhala kuti akundiuza mmene amandiuza upite kwakuti upite kwakuti upite kwakuti chimene chinandiwawa ulendo wina anandituma kuti ndipite ku zomba ndapita ku zomba kuja basi akuti mupite kuzomba mukamupempherere munthu wakufa kumene kuja nde ine nditauza amayi amene ndi- amandithandiza amali- ama- amayi amene amali- anali amayi chibali nafotokozera asisi eti apapa mngelo uja anabwera ndiye akuti akuti ndipite kuzomba akuti kumeneko akuti eti ndikampempherere munthu wakufa ndiye akuti Ah, ineyo komatu asisi zimenezozo ine nanga si anandituma zina izi kuti ndizilankhula zina izi ndiziauza kuti ambuye yesu akubwera posachedwa eh, tisinthe ndiyeno ndipite kumene koko ndiye eh, nanga ana pamene popo eh, nanga ndiye munthuyo ngati wosazuka kumeneko ndiye zikakhala bwanji eh, ayi asisi mpaka zafika poteropo ndiye asisi ine sopano pamenepo ndili ndi chani ndili ndi mwana miyezi four ndili kumwamba kuja nauza kuti bwa- kuli bwino mukanatuma ndani mukana- mukanatuma zibambo chifukwa ine ndi mzimayi nthawi zambiri ndimatenga mimba ndikatenga mimba nangano ndiye ndiziyenda bwanji ndi mimba gobedegobede nayo kupita uku kupita uku ndi anandipanga kuti mukayenda miyezi eight ukakwana wa 8 mukhale pansi mu- mudikire mpaka muchire mukachira mwana wanuyo miyezi folo muyambe kutani muyambe kutumikira o chabwino zimene anandiuza kwa ambuye kuja ndiye ndapita kumene kuja ndili ndi kamwana ka folo months andipasa asisi aja transport mupite asisi ngati simupita kumene kuja ndiye tikhala ngati ifeyo kuti talakwira mulungu makamaka ifeyo oti- okupasani thandizo inenso ndaziimba mlandu kuti amene aja akandipasa thandizo lija ndiye ndikhale pakhomo pano ndingodya pakhomo pano ndiye kuti ineyo ndazipasa temberero ndiye kuti ndivutikanso ngati mmene ndimadwalira muja basi anandipasa asisi transport ndinakwera galimoto kusikira pachani pa balaka pa- pa- pa ujeni pa pa balaka pa pa balaka kukwera za Liwonde uwu wakuzomba kukafika dera m- malo ake amene aja pomwe andiuza apa mukafikira dera lakuti lakuti mukakumana ndi munthu wakuti wakuti mmene anandiuzira ndinakumana ndi munthu avala malaya amenewowo diso ili mmene ndinamuonera diso mbali imodzi akuyang'ana diso lina ndi wamkulu mwakuti kumfunsa kuti yakunoko si kwanga ndangobwera zake zayinyasa alipo Ku- kufika kumene kuja ndinafika ndinafikanso ndendende ne ndikuti mamama kuwauza anthu aja kuti akunoku ine usiku uja ndinaona matewera ine ndikuti ndili ndi mwana mutibwereke tewera maujeni beseni ndichapire matewera akuti kuno kulibe kulibe mwana koma aini ake auko ngati mukuaona matewera aini ake aneba kunoko anabwera kuzayanika matewera kusata chingwechi ine ndikuti mayi mayi imene imene zonse zimene akundilankhula apa ndi zimenezi akuti aini ake apita kuka- kukaphunzisa wo chabwino ndakhala kumene kuja ndadikira akubwera kundilonjera chemwali bwanji ndikuti a ndabwera basi ndangotumidwa kunoko basi ndidzatumikira za mawu a mulungu izi za imfa zija sindinazilankhule ndazisiya chonchicho basi oh chabwino ayi achakuti basi kunawuza ayi naye ambuye e anandipanga iyi mpaka ndinapita kumwamba kuti ndinayenda kumene pamene ndimabwera kumene kuja zikang'a zonse kuphaziko konse kulibe zikang'a kumene kuku chimene ndinathokoza kwambiri ndi chikang'a chifukwa chakuti nthawi imene tinakhala kuti tikupeza mabulangeti tikulima thonje ndi mu- ndi- ndi ulendo- ndi uje ndi kulamula kwa amuluzi kuja titagulisa nagu- tinakagula cha- tinakagula bulangeti njinga tagula nthawi imeneyoyo ineyo basi ndiye tinagula bulangete linali la chipironi bambo ndiye zikanga limangoti kukacha mamawa zikanga kumene kukungo zatengatenga zikanga basi ndizuke mamawa ndiye kuti ndikhale pakhonde ndizichosa zi- zimabulangete chipironicho kukha- kuphazi kukuchosa kuchosa zimenezi zimandipasa umphawi komano nditangobwera kumene kuja "Ih, kuphazi konse kunangokhala kuli mya panopo iye ali kwabwinobwino ndithu ngakhale bambo amandipanga kuti mapaziwo muzikhala kunjako chifukwa mumandicheka u- u- mukamandigunda mapazi anuwo akumandicheka ndiye ndimasowa mtendere chifukwa mapazi anga amakhala kunja bulangeti ili abambo azi- azi- azitone- azitoneratonera basi ine ma- miyendo yanga imakhala kunja chifukwa cha zikanga "Ah, ah, kumwamba kuli chonje ndikuti kuli chonje kuti ndi malo oti- a- abwino ndinangoponda ine dziko limenelo zikanga zanga zinatha kumenekoko ah chabwino kumacheza tsiku lolemba limenelo lachiwiri lapita lachitatu li basi tagona usiku e, e, tikucheza za mwamulungu inakwana mpaka naini koloko ya madzulo kenaka tikumva ku gate gogogogo basi akasegula kumene kuja akusegula akuona anthu akubwera akubwera ambiri kudzaza nyumba ija bwanji ena akulira akulira wapasi pasi sinanga m'bale waini waini wake akulira wapasi pasi akuti "Ii, tinali kuchipatala mzimayi anali ndi ana awiri amapasa tinali kuchipatala ndiye mmodzi wamwalira amasegula mimba ndi kusanza ndiye wamwalira m'mafayifi koloko muja ndiye tili kunyumba taona kuti titenge malirowo tikapi- tikayike ndiye tinamva kuti inuyo muli kwa akulu anu aini ake nyumbayo ndi- ndi akulu awa awa opanda opanda diso linali anali ang'ono anabwera kuzacheza kumeneko e tikuzachezaku amayi aja anali ndi nyanga nkungobwera apa kuona ngati akucheza nkukapha mwana wa, wa mwana wawo uja chimene chizi- chinali chizukulu chawo ndiye tikukamba pamene paja basi akuja asisi aja kuti "Ah, kumaliroko mupite inuyo mupite kunyumba kuno sinanga mukuona kuti atipeza alendo kuno ndiye mawa ine ndikulawira sinangakasiye okha alendo ndikulawi- ndikupezani mawa o chabwino anthu ajatu anyamulana a- amayi opanda disowa o- a- adiso limodziwa kutuluka geti ija kumapita ndiye amayi aja opanda diso aja akuwauza anthu aja pamene kwa achemwali kuja kuti mzimayi wachokera kumangochi ndiye akuti eh munthu uyotu akuti anapita kumwamba koma zimene akulongosola eh inuyo ndi zinthu zodabwisa inu dziko lake limene kodi zikuchitikadi zakale zija munthu uyo ali chonchotu ndiye ena akuti kumene amakambirana kuti bwanji tibwerere akatipempherere malirowa kuti mwina tione kuti ambuye atithandiza tipemphe eh pamenepo tiyeni tipite titibwerere anthu aja anabwereranso aku, akupanga geti ija kumene kuja alonda aja so akutani akusegula geti ija akubwera anthu kulowa inetu pamene ndimakhala masiku awawa kungoyiwaliratu kuti ineyo kunoko chimene chandibweresa ndi maliro ineyo anthu aja abweraso nyumbamo pamene ana poyambirira ndi maliro ine palibe china chilichonse kungoti ngati ndafa ngati ndilibe dera lino pamene amabwera kachiwiri nkuoneka kuti akulankhula izi a basi tabwera kuti amayiwa basi ino mwanayu ampempherere eh chifukwa chakuti ambuye yesu pamene anali pa dziko lapansi pano anagwira ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo kupempherera munthu kupe- kupempherera maliro baba pamene popo bambo ndiye m- m- m- moyo uja wabwera mwa ine tsopano tsopano nanga ndipanga bwanji ndazilongosola kale monga mmene ndikulongosola muchonchi anthu aja akuti ya basi tu pamenepa ndiye mwana wakufayo ndi uyuyu basi ino mundipempherere bambotu pamene pajatu tsopano ndinayamba kunjenjemeratu bambo ndinayamba kunjenjemera tsopano koma ndikunjenjemera tsopano ndiku- ndakumbuka maloto ndiye mkatikati mwa maloto muja ndinalota muja maloto aja ndikuayitana kubwera tsopano pamwa- pamwana apa ndisikuli bambo ndayitana maliro aja nda- ndalandira maliro aja m'manja kuyika m'manja mkuyamba kupempheratu kuyamba kupemphera tsopano ndikupempheratu mwachi- mwachikhristu muja tsopano mwachikhristu kupemphera atate eh, ndikukupemphani eh, tsiku la lero ambuye mukuziwa mwana wanuyo apa ndipo muzilemekeze nokha baba chifukwa chakuti mwanayo apa pamene wandi- a- alili wamwalira koma ngakhale wamwalira kwa inuyo ndi wamoyo ndikupempha kuti mwanayo mubwezeretse moyo baba Mu- pamene munali dziko lapansi munachiritsa nthenda zosiyanasiyana kuphatikizanso ngakhale anthu omwalira inuyo munawa- muna- munawachiritsa ndipo anakhala ndi moyo munazutsa anakhala ndi moyo lazaro timamva mbiri yake anali wokwiririka koma munamuchiritsa mnyamata uja timamva kuti anali wakufa munamuchiritsa ndikupemphera ambuye muzilemekeze nokha amen bambo ndikupemphera choncho ndisanapange amen tsiku limenelo bambo nditapemphera mwana uja eti eti eti katatu kenaka mwana uja wachira anthu aja anabwerera kwawo ndi chilemekezo koma kumapeto kwake a- asi- amayi awo pandadiso aja anandilozera mwana wanga mwana wanga mpaka pano pa nkhani